Wawa mfumu wawa mfumu lero ndabwera ndi update yokhuzana ndi malemu Gavin Gavin ndi mnyamata amene ankachokera ku Uganda ku Mbale mnyamata ameneyu anaphedwa pa 11 September 2025 ndinakamba za nkhani yake mmene anafera komanso kumapeto kwa video imeneyi ndifotokoza nkhani yake Gavin akufuna afukulidwenso m'manda anthu akwawo akunena kuti Gavin sanaikidwe bwino m'manda. Zimenezi zikubwera chifukwa chakuti mkazi amene anamupha Gavin akapita pa khoti, mlandu wake sakugamula. Nde anthu a kwa Gavin akuona ngati kuti afuna ampange release mkazi ameneyu. Nde ndi zimene zapangitsa kuti apange chiganizo choti amufukulenso Gavin m'manda. amuyikenso kachikena. Zoona zake ndi izi, Gavin anayikidwa bwino bwino koma akufuna amuyike Gavin mwachipongwe. Chipongwe chake ndi ichi, akufuna kuti mkaziyo amulondole Gavin afenso komanso wina aliyense wakubanja kwa mkaziyo azingopita, azingotsatana, azingofa mpakana onse athe phu. Ndipo mmene amayikira, amayika chonchi, ngati iweyo anakubaya ndi mpeni Akamakuika m'bokosi amatenga mpeni uja amakuika m'manja ndipo m'bokosi muja sumayang'ana kumwamba umayang'ana pansi. Amakutembenuza uyang'ane pansi mpeni uja uli m'manja mwako. Kenako amakutenga kukakuika m'manda. Ndiye zimene zimachitika ndi izi, munthu amene wakuphayo amakutsata nde wina aliyense mu banja la munthu amene wakuphayo amangomwaliranso mwezi uno wina chaka chino wina choncho mpakana onse athe. Tangoganizani mayi wina wake kufuna kuphanso ena ake osalakwa chifukwa choti mwana wake anaphedwa umenewu ndi mtima oyipa kwambiri akuluakulu nchani ndimakamba akuluakulu kumakhala ndi mtima ozichepesa chifukwa mtima umene muli nawo inuyo enanso umene alibe. Inu mungathe kukhululuka, koma ena ake sangathe kukhululuka. Zimene anapanga Gavin zinali zolakwika. Kwa anthu amene simukuidziwa nkhani ya Gavin, ndiloleni ndikufotokozereni. Gavin anali DJ ku Mbale. China chilichonse chinali bwino. Anali ndi mkazi komanso ndi mwana. Mwana wake amakhala kwina ndi mkazi wake. Ndiye kumene amagwira ntchito za u DJ adali ndi room imene amakhalako ndiye panalinso mtsikana wina amene anapita ku Dubai ankapanga chibwenzi ndi Gavin ndiye mtsikana uja ankatumiza ndalama kuchoka ku Dubai kumamtumizira Gavin Gavin ndalama zija amathandizira banja lake komanso zibwenzi amanyengera ndiye mkazi uja atachoka ku Dubai kubwera ku Uganda ndi chibwenzi ndi Gavin chidapitirirabe ndiye mkazi uja nthawi zina amapita kwa Gavin ku room kumene amakhala Kumakacheza izi ndi izi. Ndiye tsiku limenelo adapita ku room kuja anagona komweko mawa lake adazilongosola yekha ndikunyamuka ndikupita anati okay chabwino ananyamuka kumapita. After 15 minutes Gavin anaitanitsa mkazi wina anabwera mnyumba muja. Ndiye mkazi uja adaiwala chinthu mnyumba muja. Nde anapanga turn oo ndaiwala chakuti ndibwelere mpite kwa Gavin kuja. Pofika kumene kuja anampeza Gavin watseka chiseko. Kugogoda Gavin watsegula koma sakumulora iyeyo kuti alowe mkatimo. Kenako anayamba kumfunsa Gavin, zikukhala bwanji muli ndani umumu? Gavin anayamba kumkalipira mtsikana uja. Mtsikana ujanso anapsa mtima adayamba kumkalipira Gavin. Anakankha chiseko chija by force. Anampezanso muli mtsikana wina. Kenako anayamba kukangana ndi Gavin. Sanakangane ndi mtsikana mzake uja mm. adangokangana ndi Gavin. Gavininso kuyankhulanso kwambiri izi ndi izi. Zotsatira zake mtsikana uja adatenga mpeni anam'baya Gavin ndipo Gavin anafera pompo. Apolisi anabwera, mkazi uja sanathawe adamumanga. Gavininso mkazi wake anamva mphekesera kuti mwamuna wako wabayidwa ku ntchito anathamanga pamodzi ndi mwana wake Gavin anampeza Gavin wapita. Ndiye mkaziyu adamangidwa kuyambira mu September muja mpakana pano adakali pa limandi nde azibale ake a Gavin apanga ganizo limeneli ati amfukulenso Gavin amuyike bwinobwino ndi cholinga chakuti mtsikana uja amwalirenso azibale ake a mtsikana uja azingofanso mmodzimmodzi ati kubwezera chipongwe akuluakulu mtima wa mtundu wanji umenewu nkhani ndimakamba nthawi zonse si bwino kuyamba dala anthu ndipo munthu akakuyambani ndi bwino kuzipewa chifukwa chakuti pofuna kupanga chipongwe inu angathe kupanganso chipongwe ndi azibale anu ndiye mungathe kupwetekesa wosalakwa akuluakulu khalani oleza osamaziyamba dala zanu akakulakwirani zimvetsetsani komanso zomadya zinthu za mwini lekani atsikana lekani ma guys tiyeni tileke zimenezi ngati mkazi sitinamukonde timuuze chilungamo sibwino kudya zinthu zake amene tikuziwa zoti mkaziyo sitidamukonde chimodzimodzinso atsikana sibwino kumadya zinthu za anyamata pamene mukuziwa zoti anyamatawa simudawakonde. Asiyeni chifukwa adzakupangani chipongwe ngati chimenechi.